for maintaining the tradition of our people obodo na-enweghịkwanụ ndị nze na ọzọ ndị ichie ahụ their patrons good ndị ichie ndị okenye na-ahụ eziokwu na-ekwu Because ezeship in Igbo land adịla unnecessarily politicized. Ebe onye eze nwere ike iwere moto ya ga-agbawa convoy with governor gaa na airport chere governor ọ wụ an abomination. All such things ka ndị nze na your respective kingdoms ebu n'uche bịa unu ga ikwuru ndị eze unu unu emekwala ụdị ahụ unu akpakwala ụdị ahụ ọ bara uru achọrọ m ka m kelee unu maka support unu na-enye ime ka omenala Igbo efu ụkpọrọ ọ dị eh, ihe ozurigbo sendela eh, eh, the platform sometime gbasara igbo school ebe a na-akụziri ụmụ anyị igbo ịsụ igbo ha na-agụcha recitations n'igbo na-agbacha nkwụ igbo omenala igbo respective communities in north america na-eme ya ị fụ na ụmụ ha ndị lụrụ ndị ọcha ụmụ ha na- ọ na-adị a na-adị happy ime ihe omenala igbo ka m gwa unu onye sị ya wụ onye nze na ọzọ ma ọ chief echiri echi ma ọ wụ eze nọ n'ala bekee ụmụ ya ọ na-akpọ ha aha igbo ya ga na-elegharị onwe ya anya kpọọ nwa gị aha igbo

ịghọtala ka ị gachetara dị gị close na-esi nga ahụ chụrụ ya ga asị nke ọ nwere afọ chi foo nkịta na-esi nga ahụ kpọwa ya but achọrọ m ka unu ghọta that the pure omenala igbo nwụrụ ka nna ji ma ọ na nne ji na na-eje ịchọ ọdị but ọ dị mgbe abụba gị bịa ngwa ngwa mmadụ ehie nne ihe a na-aga ime oge adị machara unu ekpukubu echiri onwe unu aka otu a nọ ugbu a ndị nze na ọzọ niile ha kpatara ọjị a ndị na-awụ ndị nze na ọzọ nọ bịa ndị ọbịa bịakwara ọdụ onye ahụ ga-ekpara ọjị ahụ bụ ndị nze na ọzọ ọ ya gbara ya ya tụbicha ya sị ihe wụ ọjị ndị nze na ọzọ ọ mkpebi unu a sị a na-eji anya agwa nwa mara ihe ụka unu eji anya dabirite abụba agwala ngwa ndị nze na ọzọ ihe wụ ọjị unu o nze onye a nze onye a nze onye a aka gị dịrị ọjị sị m gawa a sị gawa o ee gị werezie ya nye the next person bụ ndị ọbịa ahụ bịara nga ma ọ bụ otu ndị council of chiefs bịara or whatever ebunye ya the oldest or their leader ya wụ ọjị ndị nze na ọzọ but ọ wụ ndị nze na ọzọ chịrị ọjị ị ghọtara ee ọ bụ ma enwe too much time abịa gawa n'ikwu n'ikwu ichi nze ichi ọzọ echecha ọjị ị ghọtara but ma ọ bụghị otu ahụ na enwere too much time unu bidoro onwe unu aka ya kpọtụcha echi ahụ sị m gawa unu sị m gawa anyị aka bụrụ ụwa a sị gị gawa gị ewere gaa to the next group nọ there the next group aga to the next group until ya erute iyi abịa dolu a sị mmiri dolu ukwu eji agọzie ụtara ise ọ bụ bela now achọrọ m for the first time ime ka unu mara physically that mụnwa wụ his royal kingship idi n'ọba eze ambassador iheanyịchukwu nwokenna ọba the great of ekeọba kingdom na live live ọ wụkwaghịla akụkọ ọ wụkwaghịla redio ọba nọ na amerịka na-agwa ndị nze na ọzọ gburugburu usa gburugburu